Amen. Ambuye alemekezeke chifukwanso cha tsiku labwino limene atipatsa. Kukhala ndi moyo ndi mphatso yayikulu. Moti chimenechi tichitenge kuti ndi chinthu chamwayi kwa basi. Mulungu alemekezeke chifukwa cha chimenechi. Mmene afotokozera tsiku la lero tili ndi chiphunzitso. Mwachidule tikhala tikukambirana. Pali mutu umene ukhale kutitsogolera tsiku la lero komanso tili ndi mavesi amene no akhale akupanga guide zokambirana zimenezi mu zonse tiyeni tikhale limodzi mu kanthawi kameneka lero tikhala tikukambirana pa mutu wa ku- kukhala bambo wa pamtima pa mulungu tikuona m'baibulo mulungu akufotokoza zokhuza ndi david akukamba zoti no ndapeza munthu who is a man after my own heart So mwachidule tikumuona Mulungu akumufotokoza Davide kuti ndi mamuna kapena ndi munthu wa pamtima pa Mulungu. So tikhala tikuona maphunziro ena kuchokera mu moyo wa Davide m'Baibulo ndikuona kuti kodi ife ngati abambo ndi zinthu ziti zimene tikhonza kuphunzira kuchokera kwa Davide zimenenso zikhoza kutipangitsa kukhala amodzi mwa abambo amene akhaleno apamtima pa Mulungu. Pali mawu amene akutitsogolera amene ndi

komanso chinthu china posatengera kuti nthawi inoyo ndiyovuta china chimene tikuyeneka tidziwe ndi chakuti no pa dziko lapansi panopa sitimadziwa nthawi imene tingachoke ndipo kuti uchoke pansi panopa sizitengera zoti kodi wadwala tikudziwa anthu ambiri amene achoka asanadwale ndipo tikudziwa anthu ambiri even amene no achoka pansi panopa ali achichepere kuposa ifeyo haleluya nkhani ndi yakuti kodi iweyo nthawi yako ikamafika Iyo yoti no mulungu afuna zoti uchoke pansi pano uchoka uli motani? Kodi ukhonza kuchoka munthu amene no mulungu akukunena kuti uyuyu no ndi munthu ndi bambo wa pamtima panga? Uchoka motani? So zimenezi ndi zotipangitsa ife kuti no tsiku ndi tsiku tikhale ndi njala kulakalaka mkati mwathu kuti no tikhale munthu amene no tifuna kukhala chimene mulungu afuna zoti ifeyi tikhale. imagine kufika kuti no ukuchoka pansi panopa kumene wapitako ndikumapanga regret kuti komano pansi paja akuti aja ndikanaonesera chikondi akuti aja ndikanathandiza komano nthawi yakuti ija mulungu ndikanamtumikira motere pansi pano let's do whatever we can kuti tisadzachoke ndi ma regrets hallelujah nthawi imene wachokayo iweyo choka ukudziwa zoti no ndachita zimene mulungu amafuna zoti ndichite pansi pano so abambo tili ndi udindo ndipo ikhale njala yathu wina aliyense wa ife kuti akakhale bambo ameneno mulungu akamtenga kuti uyu ndi bambo wapamtima panga haleluya munthu wapamtima pa mulungu ndi amene ngakhale mulungu ku Zakariya, Zekariya chapter 2 verse ya 8 ati mmene mulungu amamuonera munthu amene ndi wapamtima pake akufotokoza kuti no iye okhudza iwe iye okhudza munthu amene ndi wapamtima pa mulungu n'chimodzimodzi ndi kuti ati munthuyo akukhudza chamkati mwa diso la mulungu haleluya mu njira ina Kukhala munthu amene no ndi wa pa mtima pa Mulungu, Mulungu amakutenga ngati no you are the apple of His eye. So cha mkati mwa diso lako sungalore china chilichonse kuti mpaka chikhuzepo. Nde imagine cha mkati mwa diso la Mulungu. It means God's protection, kupezeka kwa Mulungu, presence yake imakhala kuti ili pa ndani? Ili pa iwe.

Zikomo kwambiri tikapeza mpata ndikwabwino mwina titawerenga even 1, 1 Samuel chapter 3 chonsecho kuti for us mwina tikhonza kukhala ndi understanding yabwino ya nkhani imeneyi komano mwachidule zimene akufotokoza apa akufotokoza za kuchotsedwa kwa Saulo ngati no mfumu komanso kusankhidwa kwa David ngati no mfumu haleluya tikati tione zimene Samuel akumuuza David I mean zimene Samuel akumuuza akumuuza Sauli pazimene Mulungu no wamuchotsera, Samuel wagwiritsa ntchito mawu ati mwachita mopusa, you have done foolishly. Tikayiwona nkhani zonse zimene wafotokozazo, tiwona kutino kumene akupita Samuel ndi nkhani yakutino Saulo sanachite kumvera kapena Saulo sanachite chimene Mulungu anamuwuza kuti achite. Munjira ina obedience panalibe. Nde mwachidule pa mapaseji amene tawe- amene pa mapaseji amene tatengawa amene tawerengawa mfundo imene tingaigwire yoyamba ndi yakuti no kuchotsedwa kwa Saulo ngati no mfumu ndi chifukwa cha kusamvera. Ndi chifukwa chake akumuuza zoti no wachita mopusa panalibe kumvera pa zimene wachitazo. Mbali imeneyo tiyisiye apo. Tifikeno pa nkhani yokhudzana ndi Davide. Davide, pa zimene Mulungu akufotokoza za Davide, zimene Mulungu wamusankhira, olo even Samuel imene akumfotokozera Sauli, kuti no iweyotu ufumu wakowu Mulungu anawuyika kuti no ukhale wa mpaka kalekale. Komano because you have done foolishly, chifukwa no wachita kusamvera, Mulungu ufumu wakowu wauchotsa. Ndipono Mulungu no wazisankhira yekha munthu after his own heart, wazisankhira yekha munthu wa pa mtima pa Mulungu, amene adzachita zonse zimene Mulungu akufuna kuti atani, achite. Chimenenso even pa mau onena kuti no, amene adzachita zonse zimene Mulungu akufuna zoti achite. Pamenepoponso, Mulungu mwa Davide amaona nkhani ya obedience, ati kuchita zonse zimene akufuna zoti achite, kumvera. Haleluya! Mwina ndisanapitirire, ndingofotokoza ichi. Sauli apa tikumuona ufumu wake, Mulungu akufotokoza zoti no, anaukhazikitsa kuti ukhala wamuyaya, but because palibe kumvera, sanachite kumvera pamaso pa Mulungu, ufumu uja wachotsa. Haleluya! Tikuyenera ngati abambo tiphunzire ndipo tizindikire kuti pali zinthu zina, madalitso ena amene Mulunguno anakhazikitsa kuti ifeyo akhale athu mpaka kalekale, mwinanso tifike patali. Komano mwina chifukwa cha kusamvera kwinakwake, madalitso aja anachotsedwa. haleluya apo tikuzaphunzirapo kuti no we are supposed to be very careful pa nkhani ya obedience pa nkhani ya kumvera mulungu tizikhala serious pali zinthu zina ukhonza kuphonyana nazo moyo wako wonse osazakumana nazo chifukwa choti pena pake iweyo wachita kusamvera komanso chifukwa cha mtima wakumvera pali zinthu zina zimene mulungu akhonza kupangisa zoti zikufikire just because iweyo no ukumvera mulungu haleluya so mwachidule tikuona nkhani ya obedience ndiye pa moyo wa David tikamaona mabuku amene afotokoza za mbiri ya David ngati mfumu pali zinthu ziti zimene ifeyo tikhonza kuphunzirapo zimene zikhonza kutipangitsa kuti ifenso tikukhala amodzi ameneno Mulungu akhonza kumatitenga kuti no uyu ndi bambo wa pamtima panga chinthu choyamba chimene tingaphunzire pa moyo wa David ndi nkhani ya kulapa mwachangu ndi kufuna chifundo cha Mulungu. Tikaona m'Baibulo lomwe pa nkhani zokhudzana ndi David, tiona kuti no strength imodzi ya David si nkhani yakuti David sanachimwepo iyayi. Za machimo a David tikuzidziwa, ndipo machimo ena a David ndi machimo aja oti mwina anthu enafe olo mwina kulingalirako sitingalingalire titapanga za ngati zimenezo. Haleluya! Koma despite zonse zija, Mulungube akufika ponena zoti no uyuyu no he is a man after my own heart. Ndi zinthu ziti zimene zimampangitsa kuti David ibe akhale a man after God's own heart? munthu wapamtima pa Mulungu. Chinthu choyamba chimene ndikuchifotokoza n'chakuti, kuti tikhale bambo wapamtima pa Mulungu, chinthu choyamba ndi nkhani ya kulapa mwachangu komanso kufunafuna chifundo cha Mulungu. Haleluya. David, posatengera ma weaknesses ake, anali munthu amene akalakwitsa amathamanga kulapa. Haleluya. Tikhale azibambo amene ifeyo tikafulumira kulapa. Tikhale azibambo ameneno pamene talakwitsa Tikamavomereza cholakwitsa chathu ndi kulapa zimenezo, mtima umenewo ndi umene Mulungu amaufuna. Tikamaona ku 1 ku 2 Samuel 2 Samuel chapter cha 12 verse ya 13 pa ka passage kameneko tikuona nkhani ya David komanso Bathsheba amene David anapeza zoti wachimwa naye wapanga zosayenera mpakanso zafika ngati kwa Uriya Muhiti mpaka Uriya ujanso watani waphedwa amene anali machimo amene David anachita Komano tikuona zotino after kupanga zimenezozono Davide akutenga step yolapa mwachangu ndi kufunafuna chifundo cha Mulungu. Hallelujah. Ngati abambo pansi pano tikudziwa za ma mistake amene timachita, tikudziwa even za zofooka zimene timakhala nazo. Koma tiyeni tikhale anthu amene tikaphunzira kuchokera mwa Davide kuti pamene talakwitsa ndipo tisaka- tisakamakalakwitse mwachizolowezi. Pamene talakwitsa tikhale anthu amene tikafulumira kulapa. Bambo amene amakhala Wa pamtima pa Mulungu ndi bambo amene amapanga acknowledge ma mistake ake. Ena ake amazandifotokozera ngati molangiza aakulu nthawi imeneyoyo kuti ngati mamuna si nkhani yokuti ukalakwitsa ngati kaya pa banja uvomereze kulakwitsa kwako ayi. ati ngakhale ukudziwa zoti apapa ndalakwitsa ukanebe iweyo kusavomereza kulakwitsa koma nkhani ndi yakuti kodi ineyono ndine munthu like on the basis of my wife ayi ineyono i'm not answerable to my wife Ineyo amene ndikayankhe kwa iyeyo si mkazi wanga. Ifeyo, m'bambo wina aliyense azizimva kuti iyeyo tili answerable before God. Therefore ifeyo fear yathu isamakhale ya munthu because ukamuopa Mulungu iweyo zako zina zonsezo uzichita bwino komano ukamuopa munthu ngati munthuyo palibe iweyo upanga zinthu zolakwitsa. So mfundo yaikulu imene ndikufotokoza njakutino ngati abambo kuti tikakhale anthu ameneno Mulungu akatitenga kuti uyu ndi m'bambo wapamtima panga Tikhale anthu amene tikavomereza zolakwitsa zathu. Tikhale anthu amene tikafuna chikhululukiro cha Mulungu pamene talakwitsa. Komanso tikhale anthu amene tikasiya machimo athu ndikuyamba kuchita choonadi. Tchimo, kulapa, sulapa mobwerezabwereza. Kapena ndifotokoze motere. Umtenge Mulungu mmene aliri Mulungu. Nde umtenge munthu week ino iye walapa chigololo, Ambuye ndikhululukireni, after two days Ambuye ndikhululukireni chigololo, after two days. Muona kuti kumenekokono ndi ngatino kuseweretsa chisomo cha Mulungu. Hallelujah. Tikamuona Davide tiona kuti anali munthu amene one amalapa mwachangu pa zimene walakwitsa komanso akalapa zimene walapazo Amakhala mbali imene chapter chimenechi watsekera walapa? Hallelujah. Tikhale anthu ameneno tikalapa pamaso pa Mulungu ndipo tikalapa moona mtima. Kulapa mbali imene ndikutsekera komanso osapanga entertain machimo ena alionse. Hallelujah. Kodi pali chimo limene mwina pa moyo wako munthu ngati bambo limene ndilosalapa sunalilape? pa nkhani yosalapa pamaso pa mulungu ine ndimaziona kuti its just a waste of time chifukwa god god knows everything mulungu akudziwa za tchimo limene uli nalo haleluya ndi iweyono mulungu za tchimo lakolo akuzidziwa ndi kale even imene umapanga tchimolo mulungu akudziwa ndi kale chikuvuta ndi chiyani iweyo kufika kwa mulunguyo ndikupanga confess ndikulapa pamaso pa mulungu he already knows haleluya Ngati pali tchimo limene mkati mwathu tinachita sitinalilape, tikhale anthu amene no lero tisachedwe. Bible limafotokoza zoti no lero pamene wamva mau a Mulungu usachedwe. Hallelujah. Bible emphasis yake ndi ya lero. Chifukwa chani? Lero ndi limene lili lathu. Mawa likhonza kukhala kuti si lathu. Hallelujah. Chinthu chachiwiri chimene tikuchiona tingaphunzire pa moyo wa Davide, ngati chinthu chimene no ndi chotipangitsa ife titatsatira ndi kukhala anthu amene no Mulungu tikakhala pa mtima pake, ndi nkhani ya kumvera chifuniro cha Mulungu. Choyamba, ndakamba za kulapa mwachangu ndi kufunafuna chifundo cha Mulungu, chachiwiri ndikukamba za kumvera chifuniro cha Mulungu. Davide analinso ndi mtima uja umene no adali ndi changu pakumvera zimene Mulungu akudziwa zoti uyuyu no zimene akudziwa zoti Mulungu afuna zoti ndipange zakuti. Chimenecho Davide amathamangira kuchigwira ndi kumvera. Hallelujah. Tikamakamba nkhani yokhuzana ndi obedience, kumvera Mulungu, tiona zoti no sitingasiyanitse ndi nkhani ya chikondi. Tikaona ku Yohane, Yohane chapter 14 vesi ya 15 Yohane chapter 14 vesi ya 15 Ambuye Yesu Khristu akuyankhula akuti ngati umandikonda ine sunga malamulo anga kutanthauza kuti iweyo chikondi chako pa Mulungu njira yoti no upange demonstrate uonetse chikondi chako pa Mulungu ndi kumvera mawu ake haleluya tikhale anthu amene no Mulungu tikamvera chifuniro chake cha Mulungu ndipo tikakhala achangu pakumvera So chinthu chachiwiri chimene tikukamba ndi chakuti tikhale anthu amene tikamvera Mulungu chifuniro chake ndi kukakhala mwachangu kuchita zinthu zangati zimenezo. Abale, tikudziwa kuti pa moyo pa munthu pali zinthu zitatu. Pa munthu pali thupi, pali moyo, komanso pali mzimu. Haleluya! Moyo wa munthu mtendere sungakhalepo pokhapokha moyowo utafika pakukhumba ndi kulakalaka kumkondweretsa Mulungu. Haleluya! So, pansi panopa, ngati ukufuna munthu ukhale moyo umene no ah, osowa mtendere, za Mulunguzi uzizipanga ignore, ndi chisankho chimene wapanga. Komano udziwe zoti iweyo pakusankha osamachita chifuniro cha Mulungu, m'moyo mwako iweyo mtendere sudzakhalapo. Haleluya! Mtendere weniweni, Yesu Khristu ndi pamene amafotokoza kuti ndikusiyirani mtendere umene dziko silingathe kufotokoza kapena dziko silingathe kupereka, koma mtendere wanga ndikupatsani. Pali mtendere umene timakhala nawo just because tili ndi Yesu Khristu. Haleluya! So, ndi bwino nthawi inake kumakhala munthu nkumadzifunsa zoti kodi pa moyo wanga ineyo pa nkhani yakumvera chifuniro cha mulungu pa moyo wanga kodi pali area ina yake imene area imeniyoyo mulungu sindikumvera chifukwatu ndizotheka mwina pa area ya chitsanzo chabe kusajomba kuchalichi mwina area imeneyo mumachita bwino komano pali ma areas mwina ena kodi mutakhala anthu amene kusajomba kuchalichi simumajomba kuchalichi kodi pankhani yokhuzana ndi kupereka kwa mulungu mumaperekadi moona mtima mmene mulungu akufunira its good kumadzipanga assess kuti ma areas amene ma areas anga pa moyo wanga is there any area imeneno mulungu sindikumpanga obey ngati areayo ilipo lero ndi tsiku labwino loti uikonze ndipo ulape ndikuyamba kuchitanso ku ulemerero wa mulungu mu dzina la yesu khristu mulungu ndiwokonzeka kulandira kulapa kwako ndikukukonzanso kuti uyambenso kuyenda naye haleluya tikukambirana pa mutu umene wa kukhala bambo wapamtima pa Mulungu, becoming a man after God's own heart, kukhala bambo wapamtima pa Mulungu. Mfundo yachitatu imene tingaone kuchokera m'Baibulo ndi nkhani yakuti chinthu china pophunzira pa moyo wa David ngati chimene David amachita Chompangitsanso iyeyo, ifenso chotipangitsa kukhala anthu ameneno Mulungu akatitenga ngati anthu a pamtima pake ndi nkhani yakuti David, mwa David panali kudzipereka komanso kufunafuna Mulungu ndi mtima wake wonse. Kudzipereka komanso kufunafuna Mulungu ndi mtima wako wonse. Mulunguyu kumfunako si nkhani yongomfuna kuti just because iweyo uli m'mavuto. Hallelujah. Sinkhani yongomfuna Mulungu just because iweyo wadwala and you need God's healing. Iyayi. Uli ndi thanzi Mulungu kumamfuna. Uli mumtendere ndalama zilipo Mulungu kumamfuna. Osati mwina kusala kudya just because chakudya ndilibe. Iyayi. Chakudyacho chilipo nkupangabe commitment kuti ineyo for the glory of God ine am fasting. Hallelujah. Kufunafuna Mulungu kudzipereka ndi mtima wako wonse. Tikamaona ngati ku Masalimo 42 Masalimo 42 vesi 1 akukamba kuti no monga nswala ipuma wefuwefu kukhumba mitsinje, moteronso moyo wanga upuma wefuwefu kukhumba inu. Davide anali ndi mtima, anali ndi njala mkati mwake mwa chidwi, tikhoza kukamba zoti anali ndi njala mkati mwake yofunafuna Mulungu. Anali ndi njala mkati mwake yofuna kumkondweretsa Mulungu. Titakhala ifeyo ngati abambo mu chileka section munomu, aliyense ndikukhala ndi njala yoti ineyo ndikufuna nayo ndi ndimkondweretse Mulungu. Njala yoti mkati mwanga mwene moyo wanga ndikufuna ndisangalatse Mulungu. Kodi ndiyankhula? Ndikufuna mukuyankhula kwangamo ndimkondweretse Mulungu. Kodi ndichita? Mukuchita mwangamo ndikufuna ndimkondweretse Mulungu. Ngakhale kuti ndiganiza, ndilingalira, mukulingalira kwangako ndikufuna ndimkondweretse Mulungu. titapanga zimenezozo ndikupanga commit ngati chileka section azibambo munomu osati mwina blantyre ngati zoti blantyre iyaka moto koma even the whole malawi ikhoza kuyaka moto ku ulemerero wa mulungu haleluya dziko pali zochuluka maulamuliro enawa baibulo mulungu adatipasa mauli- maulamuliro osiyanasiyana adatipasa ulamuliro even pa ziwanda pa satana pamene Ati ndakupasani ulamuliro oponda pa zinkhanira, oponda njoka, ngakhale pa mphamvu ya mdaniyo, ndipo palibe chimene chidzakupwetekani. Haleluya! Akufotokoza zimenezo. Komano kodi ife pa miyoyo yathu, aliyense atadzifunsa payekha payekha, maulamulirowo amaoneka? Maulamuliro amaoneka? Kodi even kumidima maulamuliro anuwo amadziwa? Chifukwa sungakhale munthu amene ukuyenda ndi ulamuliro wa Mulungu kum- kumidima kuja osadziwa zoti munthuyo ali ndi ulamuliro. Sizingatheke. Kodi even afiti amene ali m'madera mwathu muja za ulamuliro umene wanu inuyo muli nawo amauona komanso akudziwa zoti ulamuliro ulipo? Kodi ulamuliro ngati palibe chikupangisa ndi chani? Ndi vuto la Mulungu? Tiona zoti iyayi. mbali ndi ya ife haleluya mbali ndi ya ife pali zimene tikuyenera tichite zimene mwina sitimachita titadzipereka kukhala anthu odzipereka ndi mitima yathu yonse kufunafuna mulungu pali zazikulu zimene mulungu adzakwanisa pansi pano pakudzera mwa ife haleluya ndipo tikakhala anthu amene mulungu akatitenga ndithu kuti uyu he is a man after my own heart uyu ndi munthu amene ineyo akachita chimene ndikufuna zoti atani akwaniritse Ndipo akatifotokozanso ngati mmene akufotokozera ngati ku Zakariya kuja, ku Zakariya 2 vesi 8 tikatengedwa ngati ifeyo cha mkati mwa diso la Mulungu, chimene Mulungu sangalole kuti munthu achikhuze. Haleluya! Chinthu china chimene tingaphunzirepo ku moyo wa Davide, ngati munthu amene ali wapamtima pa Mulungu. Ifenso mu kusakasaka kwathu kuti tikakhale apamtima pa Mulungu, ndi nkhani yakuti Davide anali munthu olimbika mtima komanso wachikhulupiriro. Haleluya! Nkhani ya Davide, Davide sanali munthu chabe amene amangomkonda Mulungu, komanso Davide anali munthu amene Mulunguyo amamkhulupirira completely. Osati kungomkhulupirira mwina chifukwa choti zinthuzo zikukhuza mwina anthu, komano ngakhale zinthuzo zikukhuza even zachilengedwe ndikum'khulupiriranso Mulunguyo kuti he is the Almighty. Hallelujah! Chifukwa pali zinthu zina anthu Mulungu timatha kumam'patsa malire, kum'khulupirira Mulungu pa zinthu zina, komano zina kuona zoti ii izizi ndikuyenera ndipite kwa sing'anga. Zachitaka zokhazi? Ayi. ayi mpaka ndipemphere zachitaka ayi komano zoti mwina mulungu angondigonesa bwino ambuye ndigoneseni bwino amen komano ati pamene ukupangapo ndalama zako zingosowa zachitaka mpaka ndipemphere ndipite kunena ndi zinthu ziti zimene ifeyo mulungu timapezera zotino tikumpanga limit god is the almighty ndipo iyeyo Palibe mphamvu zimene zili pamwamba pa mphamvu za Mulungu. Palibe ulamuliro umene uli pamwamba pa ulamuliro umene Mulungu ali nawo. So tikakhala anthu amene tikadzipereka pakumfunafuna ndi mitima yathu yonse, zazikulu Mulungu adzationetsera ndipo zidzaonekera pa ife. Abale, nkhani yoyenda ndi Mulungutu ndi ya ubwino wathu, ndi ya ubwino wa mabanja athu, ndi ya ubwino wa mipingo yathu, ndi ya ubwino wa dziko lathu. Mulungu ndi osasowa. Haleluya! Mulungu ndi osasowa. Tiyeni tikhale anthu amene tikazipereka, tikaphunzire kwa Davide, tikazipereke kwathunthu ku ulemerero wa Mulungu. ma area athu tikapereke kwa iye ku ulemerero wa Mulungu ndipo Mulungu pa ife adzachita zinthu zazikulu mu dzina la Yesu Khristu. Hallelujah. So pa nkhani ya chikhulupiriro ndimafotokoza mfundo ya chikhulupiriro kuti Davidi adali munthu olimbika mtima komanso wa chikhulupiriro. Ndiye ndimafotokoza kuti Davidi samangonkonda Mulungu komanso amamkhulupirira kwathunthu. Chikhulupiriro kapena kulimbika mtima kumene Davide anali nako sikunali pa kudalira kuthekera kwa iye Davide komano amadalira za ukulu wa Mulungu wake. Haleluya! Titenge chitsanzo mmene Davide anakumana ndi Goliati. Baibulo limafotokoza even mbali ya zaka, Davide anali mwana, Goliati anali wamkulu, Goliati. Even mbali ya mphamvu, Davide anali munthu opanda mphamvu, Goliati, Goliati uja analino chimunthu giant. even mbali ya experience ma areas onse amene tingayerekeze ndi maso athu ndi kudziwa kwathu david ndi goliati panalibe ngatino kufanana goliati anali ngati amene amaoneka kuti ndi- anali ndi advantage komano tikamuonano david chimene chikumpangitsa kuti mpakano alimbe mtima kuti neyo iweyo mpaka mutu wakowu ndidula akufotokoza pompaja ati iweyo ukubwera ukunyoza mulungu wathu ukubwera mu dzina la milungu yako koma ine ndikubwera kwa iwe mu dzina la mulungu Ndipo Mulungu wanga apangisa zoti iwe mpaka ndikugonjetse mpaka mutu wako nditani, ndidula. Mulungu wanga mu zonse zija akupanga acknowledge Mulungu. Hallelujah. So ifeyo tisaone kukula kwa mavuto amene tili nawo. Tiyeni tione za ukulu wa Mulungu amene ifeyo ali nafe. Amene ndipo ifeyo anatilonjeza kuti sadzatisiya tokha. Haleluya! Tisaone za kukula kwa mavuto a zachuma, tiyeni tione za kukula kwa Mulungu wathu amene siliva ndi golidi ndi za Iyeyo. Haleluya! Zimenezi zikatilimbikitsa ndipo sitikakhala chimodzimodzi. Kukhala munthu wapamtima pa Mulungu, tikhale anthu amene tikakhala nthawi zonse amphamvu. pamene tikukumana ndi zotani, ndi ma challenges, tikazindikire ndi chifukwa chaketu Mulungu m'Baibulo muja pali ma verse ambiri amene Mulungu akuyankhula mobwereza bwereza do not fear, do not be afraid, do not fear, do not be afraid. Why do we allow to accommodate fear in our hearts, in our lives? Pamene Mulungu akuyankhula mobwereza bwereza. Chifukwa ngakhale makolo, ndimanena kuti ngakhale makolo tikamamuuza mwana chinthu mobwereza bwereza, it means we are making some emphasis. Tufuna mwana achigwirisise nde mulungu akutiuza mobwereza bwereza do not fear, do not be afraid why do we allow to accommodate fear in our hearts, in our lives pa plot kumasamuka ei pali afiti ah, m'malo moti afiti asamuke kuopa iwe ei pali afiti andikhalira khosi anangauja amanditenga usiku ah, iwe amakutenga bwanji ulemuliro uli kuti haleluya Mulungu atitsogolere tikhale anthu amene tikamkhulupilira Mulungu osati mukuthekera kwathu koma mukuthekera kwa Mulungu amene ndi wamphamvu zonseyo. Hallelujah zimenezi zikatichitira ubwino tikhale anthu amene no tikatenga tsiku ndi tsiku sitepe ya chikhulupiliro mu dzina la Yesu Khristu. Mbusa wina ake anayankhula kuti no if God is your partner, If God is your partner, make your plans big. Ngati Mulungu ndi partner wako, ngati Mulungu ndi amene ali ndi iweyo, make your plans big. Ndi chifukwa chani ma plans athu timakhala ndi ma plans tating'onoting'ono. Yet tili ndi Mulungu who is the almighty. Tili ndi Mulungu wamphamvu zonse amene siliva ndi golidi ndi zake. Amene akhonza kuika njira pamene palibe njira. Why do we allow to be making ma small plans? Hallelujah. If God is our partner, if God is with us, we should ensure that our plans are also big. Osati mukudalira mukuthekera kwathu, komano mukudalira mukuthekera kwa Mulunguyo. Amene zosatheka ndi anthu zimatheka ndi iye mu dzina la Yesu Khristu. Hallelujah. Chotsiriza ndi chakuti chinthu chimodzi chimene Davide anali nacho chimenenso ife tikhonza kuphunzirapo ngati chinthu chotipangitsa kuti no Mulungunso akafika pomatitenga kuti uyuyu he is a man after my own heart ndi munthu wapamtima panga ndi chakuti Davide anali ndi mtima okonda kutumikira ena haleluya anali munthu wokonda amakonda komanso amatumikira ena ndi mtima wozichepetsa. There was humility mwa Davide. Baibulo pali mavesi ambiri amene amafotokoza za humility. Baibulo limafotokoza kuti munthuno ozichepesa Mulungu amamukuza. Haleluya. Komanso munthu wozikweza Mulungu amamtani amamutsitsa. Tione Baibulo tikaona ku 1 Samuel, 1 Samuel chapter 18 tikaona vesi 18 ndi kuzaonanso even vesi ya 23 Tiona kuti mwa Davide munali kuzichepetsa. Hallelujah. Nkhani ya kuzichepetsa pa 1 Samuel chapter 18yo verse 18 ndi 23. Tikumuona Davide pamene no Sauli amatenga no mwana wake ndi kumpasa Davide kuti a- kwa- I mean like uyu mwana wanga wamkazi eti mkwatire. Davide akuyankhula kuti no who am I? Akuziyankhula kuti ine ndine ndani? Mu njira ina, akuyankhula mozionetsa zoti Ine ndine ndani. Komatu David akufunsa funso limeneli kuti Who am I? pamene nthawi yonseyo tikhonza kukamba ngati anali celebrity pakati pa ana a Israeli onse. Chifukwa nthawi imeneyoyo anali kuti iyeyo wagonjetsa Goliati amene ngakhale mfumu yakeyo imamuopa. Haleluya! Nthawi imeneyoyo anali kuti Davidiyo ndi kuti azimayi onse a mu Israeli akuyimba, Davidi wapha ma 10,000, go, ujeni uyu Sauli wapha ma 1000. Anali kuti iyeyo wayikidwa pa map kuti uyuyuno ndi ngati ka celebrity. Komabe despite all that, he had that humble spirit in him. amazichepetsa nde munthu ukazichepetsa mau a Mulungu ndi omwewo munthu ozichepetsa Mulungu amamukweza posatengera a zimene anapanga achieve mwa David munali kuzichepetsa ati ndine ndani posatengera zimene wapanga achieve pamene pali anthu ena ikanakhala ngati nkhani ija kuti no ii ngati ndagonjesa Goliati uja azimayi akuimba za ine ah I deserve Koma kuti ndine ndani, who am I? Hallelujah. Tikhale anthu amene mwa ife mukakhala kuzichepetsa. Kuzichepetsa Mulungu akatikuza. Hallelujah. Nkhani inanso ya kuzichepetsa apa timaona David asanakhale ngati no mfumu. Vesi imene tawerenga iji, vesi imene imaina iji. Komanso ngakhale David atakhala mfumu kuzichepetsa kuja kukuonekerabe. Tikaona ku 2 Samuel chapter 7 verse ya 18, 2 Samuel chapter 7 verse ya 18, akuzifunsabe, akuyankhulabe mawu omwe aja, ndine ndani? Ndine ndani? Iyi inali nthawi imeneno Mulungu amamuuza zoti no ufumu wakowu, ufumu umenewo m'banja mwako sudzatani?, sudzachoka. Haleluya. Udzakhala wamuyaya. Ndi umenewo mpaka umafika kumatsikira kwa ah, Yosefe achina like Jesus Christ ndikutulukira ngatino muchani line yake yomwe ija. akuzifunsanso who am I yet pamene akuzifunsa apa analitu kuti wakhala mfumu wakhala king kwa nthawi yayitali wakhala mfumu wapanga zinthu zambiri yet still despite all that anali be munthu ozichepetsa chinthu china pankhani ya kuzichepetsa tikaona ngati ku 2 samuel komweko chapter 7 yomweyija vesi ya 20 akuyankhulanso akuzitchula yekha Ali mfumu ndi kale akuzitchula kuti ineyo he's calling himself a servant ndine kapolo wano kuzichepetsa tikakhala anthu amene tikuzichepetsa kukhala I mean if we allow humility to be in us Mulungu adzatikuza God will exalt us because it is his word. Hallelujah. Mawu a Mulungu pali ma principles okhazikika. Bible limakamba zoti no give and you shall receive. The moment you have given, you will receive. It's God's principle. Zokhazikika zichitika. akatino munthu ozichepetsa mulungu amamukuza just because wazichepetsa iweyo kukuzidwa kwako kulipo kokhazikika Haleluya! Lero mwachidule ndimati tikambirane zimenezi kuti tikhale anthu amene no Mulungu tsiku ndi tsiku tikhale ndi njala yomkondweretsa Mulungu, tikhale ndi njala tsiku ndi tsiku yoti Mulungu azititenga ife kuti no uyu he is a man after my own heart, ndi bambo wa pamtima panga. Zimenezi zidzabweretsa ulemerero pa ife, zidzabweretsa ulemerero wa Mulungu m'mabanja mwathu. mu ntchito za manja athu, kwina kulikonse kumene tikakhala, ulemerero wa Mulungu udzakhala pa ife. Ndi bwino tsiku ndi tsiku munthu to take an initiative tsiku ndi tsiku kupanga chinthu chimene no chikuyendesa iweyo no kukhala chifupi ndi kukhala munthu amene no Mulungu akamtenga kuti uyu no ndi wa pa mtima panga. Kodi ndi zinthu ziti zimene tikhonza kumachita tsiku ndi tsiku? Pali zambiri tikuzidziwa, zina takambirana pompano, kukhala ndi njala yochita chifuniro cha Mulungu, kumkondweretsa Mulungu, chifuniro cha Mulungu chimene ukuchidziwa ndi chiti, chita, faith, chikhulupiriro, osapanga accommodate zimene munthu zimene munthu afuna zoti zikhale mwa iwe instead of zimene Mulungu afuna zoti zikhale mwa iwe. Pali nyimbo ina yake. Pamene tikutsiriza, nyimbo imeneyo sindidziwa ngati tikuidziwa, imafotokoza ngati kuti no imakhala ngati ndi nyimbo mwapemphero kwa Mulungu kuti Ambuye ngati mufuna kumchiritsa wina wake, mchiritseni kudzera mwa ine. Ambuye ngati mufuna kumdalitsa wina wake, mdalitseni kudzera mwa ine. Ambuye ngati mufuna kufikira kwina kwake, fikirani kudzera mwa ine. Ngati mufuna Ambuye kusintha pena pake, sinthani kudzera mwa ine. Haleluya! Titadzipereka kuti ne Ambuye ndine okonzeka kuti Ambuye ngati mufuna zoti kunake muntukule, ngati mufuna kunake kufikiridwe, Ambuye fikirani kudzera mwa ine. Zazikulu zikachitika pa miyoyo yathu. Haleluya! Zazikulu zikachitika ku ulemerero wa Mulungu. Mulungu alemekezeke chifukwa cha- cha zokambirana zimenezi, ndipo kwa iye kukhale ufumu ndi ulemerero ndi mphamvu mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wa moyo. Amen.